ka taa an ba mariyama sanuma ma wa ruhun nabila isa kɛra ni ko ɲuman ye minhu ka bɔ ala yɔrɔ fa aminu min ɲinina aw adamadenw bɛɛ lajɛlen fɛ ko aw k'a cɛsiri ka limaniya billahi ala kelen ma dɛ wa rusulihi a n'a ka cidenw bɛɛ lajɛlen nabila isa ni tɔw ka kan wala takulu aw kana a kɛ tuloniya la ka fɔli kɛ salasatun ko nabila isa ye ala sabanan ye innahu intahu a y'a cɛsiri a ka fara nin kuma jugu in fɔli la khairan min ka fisa aw ma dɛ lakum aw ma o de ye o ye innama sabi dɔ wɛrɛ tɛ allah masa min tɔgɔ ala ilahun tigi don o wahidun kelen kelen kelen filanan t'a la fewu fewu subhanahu saniya bɛ ala wa taala ye ka bɔ filananya ka sɔrɔ nin ma an na an yakuna kɛli ka kɛ lahu ala fɛ waladun den na lahu sabi sabati kɛra ala ye ma fɛn bɛɛ lajɛlen na fi samawati fɛn o fɛn bɛ sankaba kɔnɔ wa ma ani fɛn o fɛn fil ardi ani dugukolo la kɔnɔna fɛn wa kafa wasa kɛra billahi setigi masa ala la wakilan bima masa ye k'a sira diɲɛ dɔ kan bɛ ye nasaraw kamana gɛlɛya kosɔn u y'a ɲini ko ala kira ye kurana dɔ jigin k'a di olu wala pour que olu ka se ka limaniya ala kira ma o de ala ko kitabu wɛrɛ tɛna jigin dɛ kuranɛ ye mun fɔ n'a b'a ɲinina ko ko a ka na kitabu dɔ ye min fɔra aw ye k'a t'o ta la kuranɛ ye mun fɔ ni linjila m'o fɔ walama linjila ye mun fɔ ni kuranɛ m'o fɔ mun dɔ wɛrɛ ɲini k'a ye na ni kitabu wɛrɛ ye aw k'a sɔrɔ linjila ma kɛ kurana ka fɛn dɔ fɔ ni linjila m'o fɔ wa walama linjila ye fɛn dɔ fɔ ni kurana nana o kɔntɛrɛ ye wa n'a b'a propose k'a ka na ni kitabu wɛrɛ ye aw de b'a fɔ k'a sɔrɔ linjila nɔ linjila ka mun fɔ ni kurana m'o fɔ linjila k'a fɔ ko mɔgɔ ka jufa sogo ɲimi kurana fana ko a kana jufa sogo ɲimi linjila ka lɛ daga wa mɛ mun na kurana fana ka lɛ daga wa ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ani tɔnci n'a yɛrɛlajigin la mɛ mun de bɛ yen ni linjila k'o fɔ ni kurana nana k'o tɛ kurana nana linjila kumakan sabati de n'aw ko a sɔnna linjila ma kaban mun na a b'a ɲini kira ko a ka na kitabu wɛrɛ ye kitabu wɛrɛ de linjila kurana diferansi de b'a ni ɲɔgɔn cɛ masa kelen min ye linjila jigin o kelen de ka kurana jigin o tuma ni ban tɛ aw kɔnɔ a kana kitabu kuma filanan fɔ parce que ala tɛ kan fila fɔ a tɛna dɔ wɛrɛ jigin min tɛ linjila kumakan ye a tɛna dɔ wɛrɛ jigin min tɛ tawurata kumakan ye o kelen de ye kuranɛ fana ye depuis a depuis an fa adama dara ala ma kan fila fɔ mɔgɔ si ka nin haramuya ka nin daga yan fɛ yen abadan n'a nana fɛn dɔ haramuya a b'a kun fɔ fa bi zulmin haramna alayhim ala ko aw yɛrɛ ka tete juguya kosɔn a y'a pini kira nana a y'o pinisɔn wuli n'o tɛ ka kɔrɔ ko dɔ to a min kɛ na ni lani bani israɛl voilà k'a fɔ ko nini ni n'ala y'aw pini ala y'a pini k'a la ko dɔ de kan k'a la sababu dɔ n'o tɛ ala ma kan fila fɔ yɔrɔ si kitabu den kelen kabi sangaba kabi ala ye nabilayi an fa adama ci fo ka na di ala kira ma ala ma fɛn dɔ haramuya yɔrɔ dɔ la ka n'a daga yɔrɔ dɔ la fɛn min b'a to ala bɛ haramuyali kɛ kɛ fɛn min tɛ taga ni a ka danfɛnw ye adamadenw ye an fa adamadenw fo ka na bila bi la an bɛɛ kelen fɛn min tɛ taga ni mɔgɔya ye ala b'o de kɛ haramu ye o tuma mɔgɔ fila de danna wa mɔgɔ dɔw tun bɛ yen an fa adamadenw na olu fɛn min bɛ olu la ani ni bɛ olu la ani hakili min dira olu ma o ma di mɔgɔ tɔw ma o tuma a bɛ fɛn dɔ daga olu ye ka fɛn dɔ haramuya dɔw ma la mɔgɔ kelen don ala ko a bɛɛ adamaden a bɛɛ y'an fa adamaden kiti kelen de nana fɛn min tɛ taa n'a ka mɔgɔya ye ala y'o de haramuya min bɛ taa n'a ka mɔgɔya ye a y'o de daga n'aw nana ko a bɛ yɛlɛmali k'a la a bɛ n'a kɔrɔkɔrɔ ni kira dɔ wɛrɛ kumakan ye o de bɛ yen kan fila fɔ tɛ ala fɛ ko kitabu filanan tɛ yen parce que ala tɛ kan fila fɔ la tawurata ni linjila fɛn kelen don kurana kelen don k'ala sɔn o tuma na komi o kumaw bɔla ka ban ala nana kuma kuncɛ kun kan o la ko n'a y'aw diya ye sɔn n'a m'aw diya kana sɔn ala tɛna kan fila fɔ mɔgɔ ye walakinna a ko rusulan mubashirina wa munzirina li an la yakuna linnasi alallahi hujja bada rusuli ko ale ala ye ciden ninnu bɛɛ lajɛlen ci dɔ ma dɔ kɔ bila a bɛɛ lajɛlen nana kan kelen de fɔ mɔgɔ si kana t'a fɔ ko lahara a ko i ka mɔgɔ dɔ ninnu favoriser ka tɛmɛ an'u kan o ou bien i ka mɔgɔ dɔ ninnu i ka nin haramuya i k'o nin daga n'u ye o ko non non non ale ala ka cidenw bɛɛ ci o bɛɛ nana mubashirina wa munzirina a banna u ma ɲɔgɔn kɔbila e mun nana o kɔfɛ fana a ko mun kosɔn a kana dalu kana sɔrɔ mɔgɔ si bolo ala k'a fɔ k'a bɛ a fɔ ala ma k'a donna wɛrɛ wa kɛ kan b'a azizan hakima lakinillah ayiwa n'aw k'a tɛ sɔn nin tiɲɛba nin bɛɛ kɔfɛ ko fo aw tɔgɔ la kitabu dɔ wɛrɛ ka na ko ala ka diyagoya kan fila de fɔ ala dun tɛna o fɔ mɔgɔ si ye ayiwa n'aw k'a tɛ sɔn walakinallah yashhadu bima anzala ilayka

ko bon yahudiyaw niyɔrɔ dira u ma mais a ko aw mɔgɔ tɔ minnu tɛ yahudiya nasaraw ye ko a kana kɛ aw kɔnɔ ko kuma ɲɛsin t'aw bɛɛ ma dɛ aw bɛɛ ko don ya ayuha nasu kad jaakum rasulu bilhaq ko kira a nana bɛɛ de ma ni tiɲɛ de ye tiɲɛ kelen de bɛ yen fila tɛ yen ka bɔ aw tigi ala taala yɔrɔ min rabbikum fa aminu n'a bɛ sɔn a ye sɔn

a bɛ sankaba min kɔnɔ o sankaba yɛrɛ ye ala ta ye o kuma t'a kɔnɔna fɛn ma dugukolo ye ala ta ye o kuma t'a kɔnɔna fɛn ma o tuma a ka ban tɛna bɔ ala taya la o tuma na sɛ ka mankan ci sansara kɔnɔ o t'a bɔ sansaratigi taya la o tuma na i ta ye mankan fu ci i ka sɔn o dɔrɔn de da ka di i la o tuma na nin kuma ninnu bannen kɔ Ala ko ya ahlal kitab c'est à dire y'a dɔn kuma min tɛmɛna ni nin bɛna sigi a kan parce que kumaw sigi sigi de bɛ ɲɔgɔn kan o ye proposition dɔ kɛ kitabu dɔ ka jigi la ala y'o gosi ka b'o da la k'o ye manamanakan ye kitabu in ɲɔgɔnna tiɲɛ tɛ yen o kuma bannen kɔfɛ a ko ya ahlal kitab o tuma n bɛ min fɔ a ye komi a yɛrɛ k'a dɔn ka fɔ ko kitabu filanan tɛ yen a tɛna se ka kɛ yɛrɛ fɔlɔ parce que ala tɛ kan fila fɔbaa masa ye o tumana o kɔfɛ no mun de bɛ yen sisan ya ahla kitabu aw kitabu don kɛw tawurata dira aw mun ma linjila dira aw mun ma kitabu o kitabu bɔra sanw la a dira aw mun ma kurana yɛrɛ fana b'a kɔnɔ ɔhɔ aw kitabu don kɛw la taglu la taglu aw kana la taglu aw kana gɛlɛya don fi diinikum aw ka diina kɔnɔ wala o tuma na c'est à dire tete juguya de bɛ fɛ ka na aw ma n'o tɛ aw b'a dɔn k'a ko fɛn kelen de b'aw bolo jɔ o tuma na n'a bɛ sɔn a ye sɔn a kana gɛlɛya don a ka diina in na

Voilà. Ok. N b'a lasurunyana n'a fɔra ko ya ahla kitab. Kuranɛ kɔnɔ a ye ibaratu dɔw jateminɛ c'est à dire fɔ cogo dɔw jateminɛ kuranɛ kɔnɔ. Tuma dɔ la a bɛ fɔ ko nasɔra. Tuma dɔ la a bɛ fɔ ko yahud. Tuma dɔ la a bɛ fɔ ko ahlul kitab. Ka sɔrɔ ale groupe kelen mun. Tɔgɔw de bɛ changer changer. Mais tɔgɔw tɛ changer gansan. N'i k'a ye a bɛ fɔra kari ma ko balontanla k'a ye taa balontanla dɔ wele ka na c'est que ko dɔ de bɛ balontan kan o kosɔn a fɔra ko ka taa balontanla wele n'o tɛ tɔgɔ wɛrɛ b'a la balontanla bɛ se ka kɛ menuisier

a bɛ se ka kɛ balontanla ye ka kɛ menuisier ka ban ka kɛ karateka ye n'a fɔra ko a ye taa karateka wele ka na ka sɔrɔ ale mɔgɔ kelen de tɔgɔ ye bɛɛ ye o tuma n'i ka tɔgɔ bɛ welela yɔrɔ min na kɛ ko dɔ de bɛ sen kan min n'o tɔgɔ tɔgɔ in bɛ relation na n'o tɛ mɔgɔ tɔgɔ bɛ kɛ fila saba naani min ka ye min bɛ welela waati min na kɛ o ko tɔgɔ de bɛ sen na tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ accompagner ni baara de ye o

a ka kɛwale anw ta tɔgɔ gansan bɛ la anw na k'an tɔgɔ la ko mahamudu ka sɔrɔ i ma tando baara foyi kɛ k'i tɔgɔ la ko sayidu ni kunnajɛ cɛ ka jan ala kira ta tɛ ten dɛ ale ta ye hakikaw de ye a ye baara min cogo min b'a la o tɔgɔ de la la tɔgɔ fu tɛ anw ta ye fu de ye a bɛ la an na

o tuma na ko ninnu tɔgɔ ninnu bɛ welela ka la o n'a a laɲini mun de kan ok k'a lasusu kitab ahlu kitab yɔrɔ in na a bɛ kuma yahudiya kan a bɛ kuma nasɔra kan parce que kitabu dila bɛɛ ma ee

k'o wele ni o tɔgɔ ye mais n'i ye kuma tɔ nacogo lajɛ i b'a ye ko wala takulu alallahi illal hak innamal masihu yahud olu ne reconnaît pas o tɛ nabila isa reconnaît comme ciden o tuma i b'a faamu o kuma natɔ kɔnɔna ka ko ya ahla kitab kuma min tɛmɛna kɛ ko jaa ko nasɔrɔ o tuma ya ahla kitab ya aw nasɔrɔw la taghlu fi dinikum aw kana gɛrɛ don a ka cɛ la k'a la an b'a an bɛ ahla kitab préciser yɔrɔ in na k'a di nasɔrɔw jama ma k'a la mun kan mun na an b'a takyidu mutlaku lo mun na an b'a takyidu bi ayi dalil sabu kayidu min bɛ nana kɔfɛ o bɛ se ka kɛ burukinabe ye a ma min k'a ta mɛ kelen ni a y'i diya fana a to a mutulakuya kan k'a fɔ ko ya ahali kitabu kɛ ko yahudiya nasɔrɔ bɛɛ ko don olu de bɛ welela nin wele cogo in na o fila bɛɛ ko don sabi nasɔrɔ dama ma gɛrɛ don ka dina la o la tagulu fi dinikum est ce que nasɔrɔ dama de ka yaada kɛ yahudiya ɲɔgɔnna yaada tɛ mun o bɛɛ ka yaada kɛ u ka diinɛ la komi silamɛw yɛrɛ fana yaadalen don o tuma la eh, n'i y'a ta o yɔrɔnin kan i b'a ye ko toujours c'est général o tuma la n'a kɛra ten n'a y'a fasari ama kan k'a kɛ mutlaku ye komi ahlu kitabu k'a di yahudiya nasɔrɔ bɛɛ ma Ka sɔrɔ a dun nana fɔ o kɔfɛ ko innamal masihu kuma nana kɔfɛ don an b'a fɔ komi ko zikirul xasu baadal am kuma nana yahudiya nasɔrɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn fɛ n nka kɔfɛ ka ban ka nasɔrɔw kɛrɛnkɛrɛn bɔrafɔya kelen de b' olu ta dansagon kan o kosɔn a y'olu kɛrɛnkɛrɛn kɔfɛ k'olu tɔgɔ wele k'a ye fara ee ala sabaya wele la o tuma na o tɛ kɛ baasi o fana fasa tɛ kɛ baasi ye sabi ahalu kitabu an b'a di yahudiya nasɔrɔ bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ o t'an bali an ka aya nata ninnu di nasɔrɔw dama ma o bɛ kɛ zikiri xasu baadal am o bɛ balaga la o baasi t'o la e k'a la olu nukutatu min bɛ olu ka ko la ni e, kuma ɲɛsin bɛ olu ma yɔrɔ in na o bɛ kɛ o gɛrɛya bonya ye k'a lasurunya ɛɛ o tuma kuma kɔrɔ k'a ko kɔrɔ fila in bɛɛ bɛ se ka bɔ hali n'a y'a sɔrɔ dɔ ka girin ni dɔ ye voilà k'a takisisu ni nasɔrɔw ye o ka girin ka tɛmɛ k'a taamimu k'a kɛ yahudiya nasɔrɔ bɛɛ ye na fila bɛɛ kɔfɛ ala sɔn ɛɛ ala ko komi n y'a fɔ cogo min na ko ni ahalu kitabu tɔgɔ welela ka sɔrɔ a ma wele dɔ in na yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a ye ko ahalu kitabu a ma nasɔrɔ ni yahudiya fɔ ten u bɛ kɔrɔya kɛ mun na ka sariya bɛn a bɛ bɛnkan de di i b'a ye bɛn kumakan dɔ de bɛ na o tuma na tɔgɔ kelen kelen wele de arabu to yen k'a kɛ tɔgɔ général ye k'a wele ko aw bɛɛ tɛ kitabu kelen bilaw la kitabu fila ma na o kitabu kelen de nana tawurate min fɔlen ye nana o de fɔ kuran nana o de répété aw bɛɛ ye kitabu kelen bilaw de ye ka bɔ ala yɛrɛ ya ahlal kutub tɛ dɛ hali n'i bɛ fɛ ka alif lam min fasari jinsiya la ya ahlal kitab o tuma na aw kan ka bɛn ni farafarani a y'a dabila an bɛ sɔn isa ma an tɛ sɔn mohamɛdi ma an bɛ sɔn musa ma an tɛ sɔn isa ma aw ye jɔnw de ye c'est pas ahlul kitab kitabu mɔgɔw ko sɛbɛn ala kelen de b'o ka na d'a bɛɛ de ma mais mun de nana ni nin ye o tuma n'i ka ahlul kitab fɔtɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn bɛn kuma de bɛ na wa a ye fara farani na ala ka faamuya ko ɲuman na la taghlu fi dinikum a ye fara bɛrɛ donna ka diina kɔnɔ parce que o de bɛna na ni fara ye ala ma min fɔ n'a y'o fara kan dɔrɔn mɔgɔ bɛ fara parce que dɔw tɛna tiɲɛ in to yen ka taa nkalon in ta o tuma a bɛ commencer fara fara n'i ka mɔgɔw faratɔ ye yɔrɔ yɔrɔ bɛrɛ donna dɔ de ka dɔ don diina kɔnɔ min t'a kɛta ye o de kosɔn n bɛ to ka misaliya ta tuma bɛɛ terre à terre ninnu kan quoi

ala ko alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum khalas i bɛ na nu se o kura de ɔ juma wele siɲɛ fila siɲɛ saba kira delila ka juma wele siɲɛ fila han la taghlu fi dinikum a kana bɛrɛ don a ka diina la mais a b'an kɔnɔ ko nin ye limaniya de ye ko silamɛw ala ma yahudiya nasara laadi foyi ye fo silamɛw bɛna sira min taama walayi silamɛw bɛna min taama cɔ et puis a b'o kɔnɔ ko diina don wa rahabaniyatan ibtada'uha wa ma ra'awha haqqa ri'ayati a b'o kɔnɔ ko ala ko de rahabaniya ko ala ko de o yɛrɛ de k'a sindi ibtada'uha bid'a

mun na an tɛ selifana wele onze heures han a ye kun kɛ parce que seli wele joona ka di kɛ mais seli bɛna se depuis cinq heures quinze depuis quatre heures a bɛ seli wele une heure et quinze minutes avant han mais selifana c'est que ale fana valeur t'a la quoi. n'a bɛna se treize heures depuis midi a ye kuma ne ma se n'o ye mais pourquoi a bɛ tɔ ninnu bɛɛ to ten yafa a kana ka dina yen fiyewu a y'a kɛ an y'a sɔrɔ an y'a sɔrɔ yen a bɛɛ bɛ taa ɲɛfɔ lahara la zikrun laka wa liqawmika wa sawfa tusalu Platina tɛ mɔgɔ si kan hali n'i kunkolo sera san ma n'i ye wali o t'a la ala fɛ kira yɛrɛ bɛ ɲininka yɔrɔ min na kuma wali ma innahu la zikrun laka wa liqawmika wa sawfa tusaluna a bɛɛ bɛ ɲininka ala ko a bɛna kiraw ɲininka ko kiraw cira min ma a bɛna fana ɲininka karamɔgɔkɛ i ka wali tɛ bila i tɛ lɔ lahara kɛnɛ kan dɛ bilahi ala b'i sɛgɛsɛgɛ ni munumunu t'a la dɛ ɲɛɲini de fɔlɔ b'a ɲɛ wala taqulu alalahi ko a kana fɔli kɛ la taghlu fi dinikum a kana gbɛrɛ don a ka dina wala taqulu a kana fɔli kɛ abada alalahi ka ala kan illal haqqi fɔ tiɲɛ min ka fisa ma de wuli kitabu kelen de jigila kuma fila ma fɔ ala fɛ n'a bɛ sɔn a ye sɔn n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'o ye a ye baara kɛ nka a kana woloma don kiraw ni ɲɔgɔn cɛ a kana foyi fɔ fɔ tiɲɛ innamal masihu aw k'a dɔn ko masihu tɛ dɔ wɛrɛ ye masihu masihu n'i k'i b'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛɲini na kɛ ko masali nin masali sugu jumɛn min bɛ masali baraka bɛ don a la kuma kɔrɔ ye innamal masihu ko i k'a dɔn ko barakaden masihu n'a magala min na dɔrɔn baraka bɛ don o la o de ye masihu n'a y'a bolo salo min na dɔrɔn baraka bɛ don a la ni talen de min kun na ni kunsigi tɛ yen n'a y'a bolo salo a la dɔrɔn si bɛ bɔ mais ni baraka t'i la ni si b'a la n'a y'a bolo salo si bɛ kun na ala ka ɲɔgɔn ni baraka b'i la dɔrɔn n'i ye dugawu kɛ kabakurunin kan k'a bila kɔlɔn kɔnɔ dɔrɔn a bɛ fa ji la mais ni baraka t'i la n'i ye dugawu kɛ kabakuru ma k'a bila kɔlɔn kɔnɔ a tɔ nin bɛ ja ala k'a ɲɔ bɔ nabila isa hali ɲɛ tɛ yeli kɛ barika b'a tigɛ la n'a y'a tigɛ salo ɲɛ la dɔrɔn a bɛ yɛlɛ ten mais ni barika t'a la n'i y'a salo a bɛ fitini min yɛrɛ a tɔ bɛ duba de ala kan'an kɛ barakantan ye ala k'an kɛ barakaden nabila isa de tɔgɔ ye ko barakaden ala ka bila baraka la k'ala sugu ala ko baraka i tɛ kɛ barakaden fana ten dɛ k'a sɔrɔ i kɛlen bɛ k'a fɔ ko ala ni a ye nin baraka cɛ jɛra o ala bɛ tɔgɔ ninnu la k'a la n b'a f'u ye sisan o kɔrɔ n'i ka tɔgɔ dɔ weele tɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ko dɔ de bɛ kɔfɛ min bɛ liaison kɛ n'a ye Mun kosɔn a b'a wele ko Masihu ko barakaden. Parce que ala bɛ fɛ ka dalilu dɔ de d'o ma i tɛ se ka kɛ barakaden ye n'i ma kɛ ala ka jɔn bɛrɛ ye barakaya in bɛ sɔrɔ ala de fɛ ala de bɛ baraka don i la i ala dun tɛ baraka don i la n'i ma sɔn ala ta ma ko isa y'a to ala ta la de o de kosɔn a kɛra barakaden ye Ko a tɛ hakili sɔrɔ k'Ala sɔn innamal Masihu ko i k'a dɔn Masihu ko Isa min tɔgɔ ye ko Isa ko barakaden min tɔgɔ ye ko Isa parce que n'a y'a fɔ ko barakaden ten dɔrɔn ka tɛmɛ n'a m'a tɔgɔ wele don dɔ la ko non ko Masihu ko barakaden kɛ ko kaari de o kosɔn Ala kira salalahu alehi wa salama a ye Imamu Ali wele k'a lɔ a kɛrɛfɛ gadir kumu don na a ma dan a weleli ma k'a lɔ a kɛrɛfɛ dɛ a y'a bolo kɔrɔta a ma dan a bolo kɔrɔtali ma dɛ a y'a tɔgɔ wele man kuntu mawlahu fa haza hali a ka dan isaratu ma hakilima ka kan k'a faamu n'a ko haza hali n'a ma tɔgɔ wele a bɛ faamu ko nin de ko don ko n bolo min bolo filɛ n bolo de haza nin min filɛ n bolo ten a kana tɔgɔ wele a bɛ faamu mais tellement que a ka adamadenw dɔn kuma yɛlɛmalaw ye n'a m'a tɔgɔ wele dɔ bɛna fɔ ko ko bolo min tun b'a bolo kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bolo tun don o kosɔn a y'a a y'a a y'a bɛɛ a ye namara bɛɛ bɔ a la quoi n'i bɛ ban sa i bɛ ban voilà a kɛra ko mɔgɔ min tile fɛ a ko non ko n bɛ su fɛ dɛ c'est ça c'est ton problème voilà. a ko a ma man kuntu mawlahu fa haza aliyu mawlahu a kalas i bɛ mun wɛrɛ fɛ a y'a lɔ a kɛrɛfɛ n'a tun m'a bolo kɔrɔta u b'a fɔ ko non k'a tun lɔra a kɛrɛfɛ ko non k'a lɔra de kun ka di kɔrɔ dɔrɔn ko non de k'a kan dun t'ali ma a y'a bolo mina n'a dana bolo minani ma kɛ u b'a ko ko non ko a bolo tun a tun bɛ fɛ ka ko ali tun ka ali kira bolo mina k'a yɛlɛn sanfɛ dɔrɔn k'o kɛ o tun bɛ fɔda sɔrɔ a y'a isara ko haza ko nin yirali a ma dan o ma ka sɔrɔ ka tɔgɔ la a kan c'est à dire ka bandiw bɛɛ lajɛlen kɔ kari fo ni min yɛrɛ b'a fɛ ka kafiriya sa n'o tɛ bɔdaji dɛ ala y'o ɲɔgɔn de kɛ ko ko barakaden n'a dana barakaden fɔli ma dɔrɔn n'a ma tɔgɔ wele dɔrɔn dɔ bɛn'a fɔ ko ko barakaden ko kari de dɔ b'a ta mɔgɔ wɛrɛ k'a la ko k'o de ye masihu ye a ko ala ko n kan bɛ barakaden min ma kɛ isa dɔ yɛrɛ bɛna ko ale fana den ye barakaden ye o fana tɔgɔ ye isa o tuma na o fana o bɛ a détourné o o kosɔn ko ibunu mariyama e de ba tɔgɔ mariyama ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ala kana an bali a la mɛ n'i ko i bɛ boli tiɲɛ kɛ boli ça c'est ton problème i bɛ se k'i to tilefɛla tileba nin b'i kunna i bɛ se k'a fɔ ko i bɛ sufɛ kɛ ça c'est ton problème i da i ta y'i da ye mɛ o t'a to sufɛla tilefɛla bɛ kɛ sufɛla ye han i kɔni b'a fɔ mɛ ala ka tiɲɛ tɛna yɛlɛma o kama yɔrɔ ko ten ko kaba yirikuru ka mɛn ji la cogo o cogo a tɛ kɛ bama ye ɛɛ bɛɛ ka bɛn nkalon fɔli ma o tɛ nkalon yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ye walayi bilayi n'a y'a diya a y'a fɔ ko ko imam ali t'a ka kalifa ye ça ça vous regarde a fɔ tilefɛla ma ko sufɛla don ça te regarde kabakuru ka mɛn ji la a tɛ kɛ jɛgɛ ye min ye min ye o ye o ye kun kun tɛna kɛ wari kunbiri kunbiri yɛrɛ tɛna kɛ kunkolo ye a bɛ faamuya ala ye min bila min na o kɛra o ye isa bun mariyama n'i ye tɔgɔ wɛrɛ wele ça c'est ton problème ala ko ale ka barakaden barakaden min isa min ye isa ye ibnu mariama mariama ka denkɛ don n'i ye dɔ wɛrɛ fɔ ça c'est ton problème rasulullahi ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ nin kɛrɛkɛrɛli min fɔra nin ala ka ciden don a banna n'i ye dɔ wɛrɛ fɔ a la i ka kunko ye wa kalimatu ala ka kumakan don ala ka kumakan n bɛ kan kelen f'u ye ala k'an bɛɛ faamuya ala ka ko bɛɛ kumakan kullu shay kalimatu e yɛrɛ min bɛ ala ka kalimatu mɛ kalimatu kun fayakun ala ka ko bɛɛ kun fayakun sankaba wo dugukolo wo di wo di wo a bɛɛ kun fayakun innama amruhu iza arada shay'an o bɛ mun dabɔ

ala bɛ fɛn bɛɛ kɛ de kɛ kun fɛn bɛɛ danna ni kun ye mɛ difiransi jumɛn bɛ komi fɛn bɛɛ kɛra ni kun ye isa yɛrɛ fana kɛra ni kun ye o tuma difiransi jumɛn bɛ isa ni mɔgɔw cɛ n bɛna o le d'i ma sisan a ko a ka kalimatu fɛn bɛɛ bɛ kalimatu de fana isa fana y'o kɛ difiransi jumɛn Difiransiw bɛ kɛ isa misali bolo ma adamadenw anw bɛɛ kɛra ni kun de ye ka sɔrɔ ka na mɔgɔya la arabu ɔ nabila isa alayhi salam ale ye ala ka ciden ye ala ka kumakan don fana donc o de yɔrɔ dɔ la ye ɛɛ mɔgɔ adamaden anw adamaden tɔw Yani anw ka kɛ ni ala ye ka ka kun fayakun kɛ a bɛ sababu de bila k'an tɛmɛ o sira fɛ anw bɛ sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ ye mɛ nabila isa la sani ala ka ko ninnu kɛ a bɛ sababu de bila ka ko ninnu tɛmɛ o fɛ i bɛ k'a ye mɛ isa a m'ale tɛmɛ sababu fɛ c'est bon ne ko a m'ale tɛmɛ sababu fɛ a m'ale tɛmɛ cɛ ni musoya sababu fɛ a y'ale kɛ kun fayakun o tuma na o kun fayakun n'an ta kun fayakun sababu bɛ anw taw la k'a kɛ mɔgɔ ye sababu o sababu sugu ma kɛ isa ta la ko o o de ye isa ni aw ka diferansi ye mɛ o tɛ isa kɛ ala ye kan k'a lasɔn n'an ma fa y'a la. kun fayakun n'o tɛ dɔwɛrɛ tɛ komi aw bɛɛ ye kun fayakun ye mɛ a y'aw tɛmɛ sababu de fɛ k'o sababu bɔ isa ta la k'ale kɛ kun fayakun dirɛki a ba la dɔrɔn a banna voilà khalas wa kalimatuhu k'a ka kumakan don alqaha ye min fili ni kun fayakun de ye ila mariama ba mariama ma wa ruhun ni kun don minhu ka bɔ ala yɔrɔ

ala ko ruhu ɲɛnamaya ni ko don ka bɔ ale ala yɔrɔ k'a di k'a kɛ isa ye ka isa ɲɛnamaya o ye a bɛ faamu fa aminu o tuma na a ye limaniya a ye limaniya bilahi ala ma n'a fɔra isa ko ruhullah yani ala ye ni min dan k'a fa aminu min ka fisa aw bɛɛ ma ka limaniya bilahi ala ka kelenya masa ma isa sɔrɔ cogo ye nin ye ani ala cɛ ko ka jan ani ala ko tɛmɛn ka sara wa rusulihi a ye sɔn ala ka cidenw bɛɛ ma kana wolomani kɛ isa ni cidenw ma bɔ ɲɔgɔn na wa rusuli a ye sɔn ala ka kelenya ma ɲa min a ye sɔn cidenw bɛɛ ka cidenya ma ten dɔ ma dɔ kɔ bila cidenw dɔ ma dɔ kɔ sɔsɔ dɔ ma dɔ sɔsɔ wala takulu aw kana fɔli kɛ yahudiya nasara a bɛɛ a kana fɔli kɛ salasatu ko saba de ma ala ye saba de o sabaya an k'a détaillé ali imran la do fofara la shama dɔ wɛrɛ tɛ ala u b'a fɔ ko al ab wal ibn wa ruhul qudus o saba o de bɛ wele ka bolo fa ani den ani ruhul qudus ko ni sanuman o ye ruhul fasala ni min ye sa jibril la o y'a fasa ni min bɛ ɲɛnamayali kɛ o min bɛ tayidu kɛ kow la o

Ɔ n'i y'a kɔsi a fila bɛ ma ɲɔgɔn baba bɔ khayran o tuma a ye sɔn ala ma ka sɔn a ka cidenw ma ka fara sabaya fɔli la ala ka kelenya ma o tuma o de ka fisa lakum an bɛɛ lajɛlen ma innama ko dɔ wɛrɛ tɛ allahu masa ala ye ilahun ko tigi wahid kelen subhanahu saniya bɛ masa ye ala ye kelen masa de saniya b'a ye an yakuna sadi a ka sanu ka bɔ an yakuna kɛli ka kɛ lahu ala ye waladun ala ka sanu denya denya ka sɔrɔ a fɛ ye mun kosɔn ala ye kelen masa ye dalilu a ko innama allahu ilahun wahid n'ala ko ala ye kelen ye dalilu bɛ di dalilu min ni o bɛ ala ka kelenya di o de bɛ di ma ten kurana yɛrɛ b'a yɛrɛ fasa dalilu de bɛ ala ka kelenya fɔ o de bɛ fɔlɔ ten lahu maa fi samawati sabi lahu maa fi samawati ala ye kelen masa ye cogo di parce que sankaba ni a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen ye ala ta ye ɔhɔn n'i ye baabu tawhidi donna de n'i k'i b'a décortiquer k'a fasali i bɛ tanba ta Fo anw ka i de prevu i ɲɛ don fɛn bɛɛ la sangaba kɔnɔ wa ma fil ardi ani fɛn o fɛn bɛ dugukolo na dugukolo yɛrɛ n'a kɔnɔna fɛn dugukolo kɔnɔna fɛn dɔrɔn tɛ dɛ dugukolo yɛrɛ n'a kɔnɔna fɛn sangaba yɛrɛ n'a kɔnɔna fɛn a bɛɛ dɔ filɛ min jɔlen bɛ n'a yɛrɛ ye dɔ filɛ min jɔlen bɛ n'a yɛrɛ k'a surunya k'a d'i ma yɔrɔ kɛlen bɛ k'a bɛɛ kori wa a bɛɛ bɛ waati kɔnɔ waati yɛrɛ ye danfɛn ye yɔrɔ yɛrɛ ye danfɛn ye ɔhɔn ni i hitajɛra fɛn dɔ la dɔrɔn i kɛra danfɛn ye yɔrɔ tɛ ala kori waati tɛ ala kori ɔhɔ o tuma sangaba n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ hitajɛlen kulluhum fakiri antumul fukara wallahu ghani wa tawhidi dan de ye o ye ten alghina danfɛn si tɛ mankutu ni ganiyu ye i bɛ se ka mankutu bɛɛ fɔ kira ma kira hitajɛlen don ala mais ala kelen de jɔlen bɛ n'a ka masaya ye alghani kullu fukara bɛɛ hitajɛlen don tawhidu aya kisɛ de dir'i ma ten antumul fukara wallahul ghani wayi ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ɛɛ lahu ma fi samawati ko sangaba n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ye ala ta ye o a bɛ kɛ cogo di olu bɛ kɛ ala ye o bɛ kɛ cogo di u bɛ jɔ n'o yɛrɛ ye cogo di isa bɛ sangaba kɔnɔ yɔrɔ b'a kori waati b'a kori n'a ma sunɔgɔ a man ɲi oui n'a ma dumuni kɛ a man ɲi ala yɛrɛ ko ten k'a bɛ dumuni kɛ o kana dumuni kɛ bani oui et Allahu akbar ala ka dala nɔgɔya wa ma fil ardi wa kafa ko wasa kɛra billahi ala taala la wakila wakali masa ye sani dɛmɛ masa ye aw bɛ dɛmɛ min ɲinina k'ale fɛ ko nin y'a tigi ye ko nin y'a tigi ye ko heyi a bɛ dɛmɛ de ko kɛ ala kelen pe de ko banna n'a bɛ dɛmɛ ɲin'a fɛ a dɛmɛ ɲini ale fɛ a b'a bolomalala min kan ko baraka donkɛw don olu yɛrɛ ye dɛmɛ de ɲini ala fɛ o sɔrɔ ka kɛ baraka donkɛw ye wala an ye karamɔgɔ dɔ bɛ ala ka hinɛ a la ayiwa ale ko ko a ma kɛ ko a ma kɛ komi a bɛ waliw lagosi la dɛ non non non mais n'i ye kuma faamu quoi wayi o boli o taa xidima kɛ waliw ye o taa baara kɛ ala mɔgɔbaba ninnu ye o bɛ t'o si bɛɛ ban olu la tan tan tan o k'u bɛ duwawu ta la k'u b'o dajiw saron na ka mun yɛrɛ la k'a kɛra de karamɔgɔ de don kuma na ten ale yɛrɛ fana ye waliw joli ye a bɛ kuma na a tɛ waliw lagosi la dɛ mais a bɛ fɛ ka adamadenw ɲɛ yɛrɛ de ko nin tɛ baraka d'i la ko waliw yɛrɛ ye min kɛ i b'o de kɛ waliw ye min kɛ i b'o de kɛ olu ma taa biribiri mɔgɔ de kɔrɔ dɛ u ye ko dɔ de kɛ ka sɔrɔ ka waliya de sɔrɔ o de bɛ ɲini i fɛ n'o tɛ biri waliw kɔrɔ k'a daji saron i la de o tɛ dɛ waliw ma don daji saron a yɛrɛ la dɛ c'est pas là-bas waliya bɛ ɲini ni ala ɲini de ye mais o ma o kɔrɔ tɛ ko i kana waliw bonya dɛ ko i kana waliw lawalema den dɛ c'est pas ça a bɛ fɛ ka mɔgɔw lasɔmi de n'o tɛ min fɔra ale yɛrɛ waliw de n tɛ fɛ k'a tɔgɔ de wele ala ka faamuya ko ɲuman d'a a ko ko n'a b'a cɛsiri waliw ye baara min kɛ ka waliya sɔrɔ ala fɛ ko n'a b'a cɛsiri a y'a cɛsiri a la mun ye wurudiw kɛ o ye wurudiw kɛ karamɔgɔw bɛ karamɔgɔw la jani k'u ka duwawu jaabi damina o ye o ye o ye sanji mugan sanji bi saba sanji bi naaniw kɛ su kelen ma tɛmɛ o kan n'o ma deli ka kul huwallahu waa saba kɛ raka fila kɔnɔ o bɛ sigi ka min yɛrɛ kɛ o la siyɛn kɔnɔ donc n bɛ fɛ ka kuma surunya de quoi ala tɛ sɔrɔ ten sunɔgɔ ni pan ka cun ni yɛrɛ furuku faraka i bɛ wɔsi namara ko t'ala ko in na cɛsiri de bɛ yen ni bamban n'a bɛ k'ala mɔgɔ ye n'o tɛ biri ka yaala nin tɛ samara ta ɲɔgɔn kɔ in kɛra an m'a fɔ a kana mɔgɔw ka samara ta dɛ mais e bɛ min ka samara ta la na ale ka min kɛ cɛsiri la kɛ o dɔ le kɛ ayiwa ala k'an sababu